Hi, hello there. eh, and auti muzipeleka moni, ati muzipeleka moni msamangofikira nkhani wa njira. Um, it's okay, it's okay. I post ma video ambiri, eh, ma, ma video anga makhala ngati ma status. You say something, you post, you say something, you post. So you cannot keep greeting people every post. Yeah, anyway. mukangomva amwene ndiye kuti ndi moni ameneyo um, i have been called ineyo uh, cadet i have been called nthawi ina yake ineyo wa kongeresi wa Chiyawo specifically nthawi yomwe ndinapanga celebrate a Chakwera atapanga appoint Vitumbiko Mumba kukhala running mate. I celebrated that. Eh, it was a heartwarming moment for me to see Vitumbiko as an engineer. Napanga video munaiona mukumbukira. Eh, it was a heart, heartwarming moment for me chifukwa um, he is ndi wagulu lathu Vitumbiko uja ndi wa gulu lathu in terms of eh, age group eti chifukwa ife mene timafika ku college iye ujaso tinampeza ali ku college uh, of course anali ma seniors eti kuti akumaliza komano i- it's heartwarming to see somebody that you, you, you have known kuchokera muli muli achisozera right kuti being appointed so i celebrated that and um, some people anabwera pamene paja oh umangobisala iwewe umangobisala ndimaziwa ndiwe wa congress okay and then later i say something about about uh, professor arthur peter mutalika eh? kuti dpp was supposed to pick a younger candidate right? and people came oh ndiwa congress ndiwa congress mm. um, the thing is ambiri mumamangika ambiri mumamangika you want munthu akhale sti, apange stick ku chinthu chimodzi basi asaonenso chinthu china chabwino asayamikirenso chinthu chi- eh, mbali ina yabwino asamvese- asamverenso za mbali ina ngakhale mbali ina ikulankhula zinthu zopusa azikhalabe ali mbali yomweyo okay nde inuyo muzinena kuti ameneyo komano ndi wathu you understand ndinapangapo video mukumbukira yomwe ndinanena kuti majority ya anthu ikufuna wakuti wakuti nde ndinakuwuzani kuti koma majority ya anthu ku malawi siganiza bwino mukumbukira hey. and now enaso amabwera ayi, uyuyu amangosinthasintha samaziwa chimene akufuna mm -mm. hear me I know what is good for Malawi and I know what I want. Okay? And I know kuti mbali zonse is not per sizili perfect. Okay? Ndinakuwuzani kale nditapanga kuti ndipange focus pa zoyipa nditha kumakuwuzani choyipa zoyipa za chipani china chilichonse every day okay zoyipa za chipani china chilichonse nditha kumakuwuzani every day kumapanga post zoyipa za chipani koma i don't really like wasting my time on political parties kumapanga zipani zija zoyipa ubwino zipani zoyipa i can't be doing that i focus on malawi sindinapange hang mbendera ya chipani apa nditafuna ineyo kusaka mbendera ya chipani china chilichonse nditha kuyipanga hang apa okay andidafuna mbendera chipande china chilichonse kaya nsalu i can get it kuchipanga hang up koma i hang mbendera ya malawi because i know and all my life i wish for malawi to be great ambiri numangoziwa ma, hey, eh, titenge passport tizipita kunja mmadziwa zoti passport ija passport ija ndi chitonzo kwambiri passport ikhala ya ndi passport ya Malawi mmadziwa zoti kunja kuno anthu amasankhana ma passport kuonesa passport iwe anthu nkuti ha ena kubwera kuonesa passport kwa pasaule dusa dusa dusa bwana dusa dusa fast fast But you think the, you think zimatisangalatsa zimenezi we want our country to be great anthu ena azisiliranso uziti ukanyamula passport ya malawi kumachita kuyionesa monyadira anthu nkumayilemekeza kuti mafana awo akukuwa ndi madolo that's what we want okay and uh, about ideas change your ideas musakhale limited change your ideas and that's a god given right for you to change you, you, you, have, a, you, have, you have free will do you know what is free will kuganiza inuyo mwanokha okay don't be don't be restricted ndi ndi chipani kapena mfundo za ena ake kapena nkumaopa if ngati wewe umaopa sungalankhule sungayamikire munthu wina adachita zabwino kukanika kumuyamikira just because ukuopa akuti akuti you don't have free will mulibe free will you understand put malawi first your political parties kumbali tose tapanga ma analysis timalowa live kumakuuzani kuti dpp is not the best solution kusankha apm ndi ndi Jane Ansah is not the best solution kusankha chakwera ndi amumba is not the best solution tonse tinalankhula zimenezo okay but chifukwa cha majority ndi democracy majority zimene yasankha we respect majority okay when we respect majority sikuti inuyo nde ah, mesa inuyo ndi- nde mmango sintha sintha ah, simmaziwa chimene mmafuna no respect majority majority yasankha that's democracy now ngati anthu okonda dziko even i- majority yasankha can you try to help anthu amene ajawo kuti mwina asinthe akonze zinthu They should be better. Ambiri mukumandifunsa kuti amwene dpp apapa yawina itenge boma do you think kuti economy ingasinthe do you think kuti ah, mitengo ya zinthu ingasinthe forex ingapezeke mafuta angayambe kupezeka ndikumakuwuzani kuti be hopeful and be, be you have to be optimistic you have to wish for the good things to happen we have no guarantee kuti iwowa ah, zimenezo zabwino bwino zokha zokha zichitika koma iwe- that's what we wish for Eh, ena mukumati iyayi kuli umachisale uja mu- asapezekenso pafupi we wish for kuti adziwe adpp adziwe zimene anthu ankadanirana nawo adziwe zinthu zimene zimawapasa zimawapasa uh, mbiri yoyipa and asinthe you understand chimozimozi mcp mcp is not wholly bad achakwera udi- u- u- ndimanena ndafotokozaponso mbuyo muno kuti nonsenu mukumati mcp yalephera mcp yalephera komatu tikumayiwala kuti 2020 simunavotere mcp 2020 inawina chisankho si mcp 2020 inawina chisankho inali tonse alliance inawina chisankho inali tonse alliance kunali mavoti kumene kujako obwera chifukwa cha tonse alliance chifukwa cha achi- achilima chifukwa cha, cha utm chifukwa cha zipani zina pp ndi zina ndi zina tonse alliance people came together in solidarity to elect tonse alliance And atayamba kulamulira anapezeka kuti agawanamo zida adani adani koma it was Tonse Alliance that crumbled mapeto ake nkutsaliramo mcp even mcpyo towards the end inalibe ili pa ubale ndi mkulu uja amati wokudya zake uja wamfupi uja analinso momwemo mmene muja of course mcp takes all the blame koma they were not anthu amene munawavotera 2020 analibe president vice president wa mcp 5 years yonse achakwera analibe president, vice president wake wa mcp he was still forced kuti azipanga mapartnership ndi anthu ena and if you say these things sikuti iwe ndi wosinthasintha but you know the truth and you speak the truth make informed analysis kaya ma informed decisions ma argument muzikhala ndi ma arguments anzeru okay e ndiye mukamatukwana mukamati chani chani muzi- muziona anthu ake owatukwana ine siwongopanga phokoso sina si- si- I, i haven't invested in my education kuti ndizipanga phokoso limodzi ndi tianthu tinatake tosaphunzira tomwe tili pa tili pa pa social media